kuyambira 2021 taona asilikali akulanda maiko osiyanasiyana ku africa sudan mali Equatorial Guinea, Burkina Faso, and now Niger. Chomwe chikuchitika ndi chani kuti asilikali azikwiya ndi kumalanda boma? Aka sikoyamba kuti asilikali alande boma ku Niger. Zakhala zikuchitika kambirimbiri. President woyamba wachikuda anali Mr. Hamani Diori. analamulira zaka 14 koma vuto boma lake linkachulutsa katangale 1974 asilikali anamuukira ndi kumulanda boma general kunche ndi amene anatenga udindo ndi kulamulira zaka 13 ameneyu anamwalira imfa yachilengedwe 1987 ndipo kunabwera msilikali mnzake general ali saibu nayenso analamulira zaka 5 ndipo zitachitika zimenezi mdzikomo munachitika chisankho mahamane osman ndi amene anawina ndikukhala president koma atalamulira zaka zitatu nayenso sanalamulire bwino ankamudzudzula pa nkhani zakatangale pa chifukwachi asilikali anamuukira ndikumulandanso boma mchaka cha 1996 general ibrahim bare amene analanda boma anaphedwa ndi asilikali anzake patangotha 3 years ndipo kunabwera general dauda wanke atalamulira miyezi 8 mdzikomo munachitikanso chisankho mkulu wina mamadu ndi amene anawina ndi kukhala president ndipo analamulira zaka 10 Atamaliza materemu awiri, Mamadu anafuna kusintha malamulo ndi cholinga choti ayimenso katatu. Asilikali atamva zimenezi anakwiya naye ndipo anamuchotsa pampando. General Salu Jibo ngati mkulu wa asilikali ankhondo analamulira dzikolo

muhammad bazoum ndi amene anawina ndikukhala mtsogoleri watsopano koma zitangodziwika kuti amene anawina ndiyeyu asilikali ena anayesera kuti alande boma koma zinalephereka lero after 2 years akulamulira dzikolo lakhala likumana ndi mavuto azachuma kukwera kwa mitengo kwa katundu njala kusowa kwa mankhwala mzipatala kudula kwa fertilizer kusowa kwa ntchito komanso kuchuluka kwa katangale zimenezi ndi zina mwa zifukwa zimene zinachititsa kuti asilikali aukire ndi kulanda boma pa 26 julayi mwachidule ndikhoza kukuwuzani kuti kulephera kwa purezidenti pothana mavuto ndi zimene zaonjezera mkwiyo wa asilikali ndi kumuchotsa mboma ana a purezidenti ameneyu akukhala moyo wapamwamba ena akunjoya ku france purezidenti ndi nduna zake amangogawana misonkho ya boma anthu akumudzi akuvutika ndi umphawi ndiye asilikali anaona kuti zaonjeza kwambiri ndi chifukwa chake amuchotsa asilikali amenewa akutsogozedwa ndi makomanda akuluakulu awiri general abdurahman tchiani komanso special force commander general musa barmou akuluakulu awiri amenewa general abdurahman tchiani ndi amene ali mtsogoleri komanso special force commander general musa barmou amenewa ndi amene anatsogolera asilikali onse aku niger ndi kulanda boma anthu ambiri akudabwa kodi amene wathandiza asilikali amenewa kuti alande boma ndi ndani chifukwa kulanda bomatu si chinthu chamasewera asilikali sangangodzuka lero ndi kulanda boma pamakhala force inayake kuchokera kunja amene wathandiza asilikali ku niger kuti alande boma ndi ndani tazionapo zimenezi ku burkina faso komanso mali asilikali analanda boma ananyamula mafulagi a russia kwinaku akuyimba nyimbo zotamanda putin leronso taona anthu aku niger atanyamula mafulagi a russia mbali inayi akuimba nyimbo zotamanda putin volodymyr zelensky wa ku ukraine watiuza kuti russia ndi imene yathandiza asilikaliwa kuti alande boma komabe america yatsutsa ponena kuti zimenezi zilibe umboni tikunena pano asilikali amenewa ayamba kale kulamulira pulezidenti wakale amunjata house arrest nduna zake zikuluzikulu senior ministers monga ngati minister of oil minister of mining minister of transport komanso minister of homeland security onse awatsekera ku ndende african union inakumana pa nkhani imeneyi ndipo anatulutsa ripoti akunena kuti asilikali ayenera kupereka udindo kwa purezidenti pasanathe 15 days or else iwo ngati africa agwiritsa ntchito mphamvu pothana ndi asilikali amenewa bungwe la ecowas nalonso linakumana ku abuja ndipo lalankhulapo asilikali amasule purezidenti ndi kumpatsa udindo wake pasanathe 1 week kupanda kutero ndiye kuti maiko a ghana nigeria cameroon togo komanso ivory coast asonkhanitsa asilikali amene apite ku niger kukathana ndi asilikali amenewa mukayimvetsera bwinobwino nkhani imeneyi ikuoneka kuti ndi yovuta kwambiri asilikali alanda boma ku niger purezidenti ndi nduna zake amangidwa house arrest bungwe la african union lapereka 15 days kunena kuti asilikali amenewa amasule purezidenti ndi kumpasa udindo wake akapanda kutero iwo agwiritsa ntchito mphamvu pothana ndi asilikali amenewa nalonso bungwe la ecowas lanena kuti purezidenti amasulidwe apatsidwenso udindo wake asilikali amenewa akapanda kupanga zimenezi pasanathe 1 week ndiye kuti maiko a ghana nigeria ivory coast cameroon ndi ena otero aku ecowas atumiza asilikali kukathana ndi asilikali amenewa ndi nkhani yovuta kwambiri imene ikufuna kuchitika kutsogoloku komabe maiko a burkina faso ndi mali amenenso akulamulidwa ndi asilikali achenjeza african union ndi ecowas iwo akunena kuti ecowas ndi african union akangoyerekeza kuyambisa nkhondo ku niger nawonso ndiokonzeka kulowerera kuti akateteze boma la asilikali ngakhale guinea pulezidenti wawo alinso mbali ya asilikali amenewa wanenetsa kunena kuti african union ndi ecowas asayelekeze kutumiza asilikali kumeneko ndi zosaloledwa algeria nayonso yachenjeza maiko kuti asayelekeze kutumiza asilikali ku niger chifukwa zikhoza kubweretsa chisokonezo kupatula zimenezi palinso mphekesera ina imene ikumveka france britain ndi america akufuna kutumiza asilikali kuti akamenyane ndi niger ambiri atamva nkhani imeneyi anali odabwa kodi america france ndi britain akufuna kupanga zimenezi chifukwa chani monga tikudziwa maiko ena a ku africa kumapezeka miyala ya uranium koma azungu amangokumba ndi kumapita nayo kwawo mwachitsanzo ku malawi tinali ndi mgodi wa uranium ku karonga paladin energy ya ku australia inakumba miyala yonse ndi kupita nayo kwawo ku gabon tinali ndi oklo uranium mine france inamalizako miyala yonse tikunena pano mgodi umenewu unatha chimodzimodzi mmene unathera wa ku karonga uja pano kulibe mgodi umene uja anakumba miyala yonse kupita nayo ku australia ku gabon oklo mine anakumbako miyala yonse a France kupita nayo kwawo. Ku DRC kalekale kunali Shinkolobwe mine. America inakumbako miyala yonse mpaka kuimaliza. Pofika 2004 mgodi umenewu unatsekedwa. Ku Shinkolobwe ndi kumene America inatengako uranium amene anagwiritsa ntchito popangira bomba la nyukiliya limene anaphulitsira japan mu 1945 mwachidule ndikuwuzeni kuti ma nuclear weapons ambiri amene america ili nayo uranium wake amamuba ku drc ku shinkolobwe mine ndipo akhala akumuba kuyambira 1942 ndikudzafika 2004 panopa uranium wambiri anatha kumeneko ndipo mgodiwo anangoutseka 2004 ku niger kulinso uranium wambiri koma atsamunda a ku france germany ndi european union ndi amene amapindula ndi miyala imeneyi akhala akukumba uranium ameneyu ndi kumamutumiza kwawo kampani yayikulu imene imakumba miyala imeneyi ku niger imatchedwa orano france ndiye tikunena pano asilikali alanda boma makampani amenewa alibenso chansi chokumba uranium nkhawa imene bungwe la nato ili nayo tsopano ndiyonena kuti russia ikhoza kumatenga uranium ameneyu ndi kumamugwiritsa ntchito zoyipa monga ngati kupangira ma nuclear weapons pamene patu ndi pamene pagona nkhani yonse america ndi france akufunitsitsa kuti ateteze zimenezi zisachitike chifukwa taonatu ndithu masiku amenewa boma litalandidwa anthu akupanga zionetsero musewu kudana ndi america france britain komanso nato ndiye akumapita ku maembasi ndikumawotcha atanyamula maflaga a russia komanso atanyamula mapikitcha a putin kukhala ngati kumuchemerera ndiye dziko limene la niger ndi limodzi mwa maiko amene ali ndi uranium wambiri kuno ku africa ndipo france ndi nato amapindula kwambiri pokuba uranium ameneyi pamene kwabwera asilikali amene akuonesanso kuti akugwirizana ndi russia pabwera nkhawa yaikulu kwambiri ku nato iwo akuona kuti uranium ameneyi akhoza kumapita ku russia ndi kumakapangira ma nuclear weapons ndi chifukwa chake ayamba kukonza mapulani ofuna kuyambisa nkhondo ndi cholinga choti akachotse boma la asilikali ndiyebe nkhani yonse tiyiona pakatha one week kodi mabungwe a ecowas komanso african union atumizadi asilikali ku niger kuti akabwezerese boma lakale chifukwatu asilikali amenewa akulankhula mawu akunena kuti atopa ndi america komanso nato nato ndi america akungoba golide ku africa ndi kumakalemera pamene eni yake akuvutika ngati akufuna uranium wa ku niger apite konko akamange nuclear plants inuyo taonani america ili ndi magetsi a nuclear koma ku africa kuno kulibe malawi mwachitsanzo imavutika magetsi koma tili ndi miyala ya uranium ku karonga akhala kukumba paladin energy kumapitisa kwawo ku australia kumakapangira magetsi chikhalecho ifeyo tikuvutikiranso zomwezo ndiye asilikali amenewa akunena kuti pasapezeke mzungu akukumba uranium ku niger ngati akufuna apite konko akapange nuclear plants ndi cholinga choti anthu azipindula pa nkhani ya magetsi chocolate amapangira koko ndi macadamia olimidwa ku africa koma africa ilibe kampani yopanga chocolate amangotenga zinthu zija kuno macadamia aja komanso koko kuzitenga kuno kuzipitisa ku denmark ndikumakapangira chocolate kumene kujako bwanji osapanga chocolate ku malawi konkuno kapena chocolate kumapanga ku ivory coast konkuja koma kungotenga zinthu zathu motchipa ndikumakapangira chocolate ndikumatumiza chocolate kuno ku africa chodula akupanga mabatire pogwiritsa ntchito lithium wa ku zimbabwe chikhalecho ku zimbabwe kulibe kampani yopanga mabatire amenewo akumutenga lithium pa mtengo otchipa ku zimbabwe akumupititsa ku britain kumene kuja akupanga mabatire ndi kumadzagulitsa ku zimbabwe pa mtengo okwera bwanji osapanga mabatire ku zimbabwe komweko ngakhale fodya akutenga ku malawi koma akutikaniza kuti tidzipanga ndudu